ọsa nde ndokwa nọ na ekonomi gete ọsa nde ukwuani nọ na aṅụrụ gete eji igwe sụrụ na ndokwa na tv ee nwata oge ganyị na-agụ ụmụrụ si anyị na ofu nnara anyị bụ onye ọka ilulu malik mana ife na eme na be anyị ndokwa echikwiriba amụ anyị si anyị ya na aba nọrọ gbama na ndokwa na tv ka anyị ya akpa nkata ka ọ tụ ime nye ntị na ofufe ndị a na-afụ nọ na-aga na ime ndokwa n'ime mba na ukwuani n'ime delta dịka ọ sị ọjụ na-ewere nye nya igwe ee mkpukpu na-ajụ mkpukpu na-ajụ ajụ fenafia igwe si kesi na ife na-agara ni ya gbanye nwe uwe ndị na-acha anyị da anyị nwe ndị na-apụsa gbụbụ akpagịrị ọka kwu unu ndokwa kwugide aka ndị ndị mara ndị mba mara mmasị ee wa na emekume ndị ndokwa ka ọ bụsị ife na dịkọsị ọdụ na-agaturu ka ọ bụsị waba agbaturu ee keten ndokwa anyị tv achịkwabe mmechi ọgọ otufa na aka ya

ọ bụ a ka o diekwu ka dị gụ nka dị nụ n'ọnụ ahịa fụ asha na nya ka anyị akpagbume ka unu marị e, ife bụ obi eye na o nwe ndị bu ndokwa n'obi nwe ndị na-ebu ndokwa n'obi nwe ndị bu ndokwa n'obi for their selfish reasons for their selfish purpose but okene ndị na-anụ ọgụ ọdịnịma ndokwa eri ndokwa na-eme mma mma nọ anyị ndokwa anyị tv

Mike Osai Akpati Mike Osai Akpati bụ onye Umutu hmm. Umutu Igiri mbụ ezigbo nwanne ndokwa hmm. anyị jewe mụta ụlọ akwụkwọ gụtasịrị akwụkwọ ndị oyibo hmm. ba pụsa bido ọrụ eshi ke m pụsara n'ụlọ akwụkwọ ọrụ aka m ka m arụ hmm. ejene m ga-achọ ọrụ oyibo nwene ọrụ oyibo m arụ ee kịta na nọ na ke Yenagoa na Port Harcourt bụ ọrụ m na-ebuga m igwe hmm. ofe kete ele na m na ụnụ na-akparị ụka kịta anishikofu ike dị aga m Lagos hmm. ebe m be je shi ba afụ ụmụ n'ebe ọdịda so Mike Akpati ezigbo nwanne ndokwa nwanne Umutu ke m jedebenụ mechi ọnụ.
Yo, Evisa. Eh, Dr. Mike Akpati ne. ọ bụ na anyị agụọ ife unu na-edefune na social media na recent time ịbụ an activist da ka ọ bụ dịrị anyị nke describe gị anyị
ezigbo okwu ajụjụ ka Chineke nọ mbido na-enwe m kịta na ma gwa ndị mmadụ sọ bụrụ sị m pụsakịrị nta ndụ ndị we akpọ activist ndị akakpọ na-achọ na m ife n'ebe erimara ya kakasị hmm. ofu bụ kịta n'anya ebe na akashi hmm, so ọ gbara na abụrụ dịka si ife mgbe edesi ife omekesụ na-edebuse ke ndị marụ marị so onwe ori ife na-eme nri na-ede hmm. n'obele ọ na-adị kịta ka ọ na-adịrị ede ndị marị na-akọmeta ife enya Kelechi na-eju anyị eju mbụ ezigbo activist hmm. na-eme dekem e bido na-akpọ ha anya ọdụ a na-ekwu enyi na anụ ele ezigbo ndị ikorobịa na anụ n'ebe Ndokwa dị hmm. ya bụ iziokwu da si Ndokwa dị marginalized si ndị gọọmenti adị na ngarịkpa anya na-ekwuru Ndokwa nation
ajụkere mmadụ ma igwe eziokwu ka gọọmenti adị na-aṅarị anya na-ekobe anyị kene ubu ka ọ dọọ anyị adị na-anyarị anya na-ekwudesi nwe anyị kene uso eso ka esi na-ebụrụsi gọọmenti adị na-anyarị anya na-egudo enyi onwe na elu ife na-adị ebusa nri si nri oje ka ezu ọsa hmm. webe edeme webe ike ndị be anyị anya nwe nne ni narị na anyị site ndị ekete sị kene bụ ke Joseph o kene bụ ke Patrick o kene bụ ke Antonia wee ka ekwuzi ugwu sị Antonia jiri nkwụsị ndị okeri ndị bụ ife na-arụ kịta na bụ wedi na-ekeme ọchịchị ka anyị sọ anyị sọ n'ụbụ uwe ndị ahụ ebe mmejigbu ife daanị kwa akpọwa ya ofu otu mmarụ

n'ụdị dị mma ka anyị pụsa hmm. gọshasị tụlụ ị na-akparị m akparị mebụghị oke hmm. ọkwa na-ekwu okwu ya sị oke ya akpara oke na so ebe a pụsasị arụgba kịta ihe dị na-akpara oke oke na-adịgwa asị wa ọ bụ ele nụ ka ọ dị mmifeli na ọ dị ka ọ bamara nya nke ajụjụ ị jụ nị kịta na eziokwu ewe na ihe nye nya hmm. hmm, bụ omeri gasị anyị aga agbapụ nkịtị ọ gbara na abụ ụfọdụ gasị eriri ka ọ dị dị na adị hmm. ọ bụ ele ka ọ dị bụ ibe nnete ka anyị kwu gọọmenti gọọmenti ndị ke enyi dị na gọọmenti ndị ebi ka ha karịkwesị iwe bụ ndị na-enye anyị kpe enyikọm ndị na-emegbu enyi bụ ndị ke enyi dị nụ gọọmenti na ọ bụ gọọmenti na ka ọ bụ our own people we are the cause of our own woes
eziokwu ndị ke enyi dị nụ gọọmenti bele politiks si na-ebịa n'ikpeazụ na ndị ke enyi dị na gọọmenti dị na-agọ agụgọ dịka sị m ezijeni enwe m hmm. ibe agọ agụgọ dịka sị m ezijeni enwe m ife pụsa n'ebe ekiriri ike ihe sọ ewelitere n'ekpa ya na hmm. ije nje anọchie anya ezijeni enwe ibe eziokwu anyị ezijeni be je nụ ru ebe ahụ ofe jeba agọ agụgọ dịka sị anyị ezijeni iri na-agọ agụgọ dịka sị ịbụ nna anyị hmm. onye anyị na-ezije na-abịa iji arụgbu igosi ozizi aja ebesa eh, ataba olugbo ọfụna na ọgwa ochie azụ bụ agwa esi ọfụ ọfụna ka ọfụ ọ bụ wele ya bụ ihe na-echenji na ọgwa esi ejiri chenji hmm. bụ kịta na anyị jiri fuwe jee we ru ebe we sụ we bụ nna anyị wa zawa anyị fon hmm. wa kpọwa anyị ozuzu ka we gwa anyị ife na-eme nị ka a jụwa ele ọ na-adị ka a gwawa ife dị anyị mkpa so maka na ele ọ da na egbata anyị n'uwe ada na ashia hmm. ni ife na-arụ n'ebe ọ abụ awadu a na-ego kume ntị ka ọ nnukwume ife mkpa ji enyi nị wa dụ na-ege ntị ka anyị mara ife we na-arụ n'anyị n'ebe ọ so ee ma ekwụsị ekawe ka ọka na-ede dịka ele na anyị na-ekwu okwu anyị nwọ ndị dị na House of Assembly hmm. anyị enwe ndị dị na council hmm. anyị enwe ndị dị na eh, eh, eh, house of representative hmm. ya nutuo so nwere iwe ma wee kpọrọ na enwegwe pụsagida sị ka anyị zu n'ezuzu ka mara ife anyị na-emere ee ndokwa anyị ọkwanye anyị ya nụtụ keshi na ebadela ọsọrịcha dị n'ofu party o ọsọ sele na ọsọrịcha dị n'ofu party bụ ezute nso zuzu dele nụ demara ike zue ma ya ka ebido n'ala ịkpa ụwa ọgana na-ele ife chineba dị na-ezube onye na-enye ike na-anọchi ofuru wene webadọ edidele nụ hmm. ọ gbara ikpe na adị ya bụ n'obi hmm. efe abụsị anyị adịba asọ ọkụme ndị ijigbu ma ụbọchị wee bu ndụkwa na obi sị ọ ba anọchi anya anyị adịba asọ
ya bụ ife na-aka na-adọchi anya azụ ya na-aka ka azụ ọ bụsị anyị na-asọ ọ bụsị ndị nke ya enyi pụsanị hmm. ebe agba etu eju ibe ihe afọ ndị mba anyị wa pụsa a sị nwatakịrị ka achọ n'iko anyị ọnụ tue n'ekụkọ na anyị ndị bụ sewe sị ojiji anọchi anya anyị ife anyị ka arụ ụka arụ na abananyị niile abananyị hmm. niile na anyị afụfụ ife ọ na-arụ hmm. ka ojini baba n'ọkwa onye ojini ba n'ọkwa na o buru na obi sị ndị be anyị zisen mụ n'ife hmm. zisen nso mba arọ oba hmm. na ọnwụ nne na ọkpọsa ndị kesi mbenenyo anyị dị na-arụ ọrụ ka ewo n'ile ọdịo n'ile ọdịo hmm. nwa m dị na-arụkụme n'ebe ebe afa ya ba na ebe nọ na afa ya ba na ebe nọ ka ọ dị na-adị na ọ dị na-aga gwemgwem But ọ bụ ka ọ dị kịta na
a leader that is answerable to the people.
Yeah. Mm.
Then uh, anyị nwere a body dịka ọsị wekpọ na NNU. Dị wee ka wee mbụsị kọ ndị na-adị ka ya bụ ndị ọfụna wee sọ na ọkwa ọfụna. We did that before. Ya bụ ihe nwoke ekwuchi ndị na dị na-emegide na akpọgara ndị na-adụgide ọdụ kọ bụ wee bụ part of the problem a na-enwesa in the coalition ndị NNU mere onwe m esojekumewo ife na dị na-esojekume ife na arụ nebusese ebe amara ọ sị ka ojini ba sọ ọkwa na February asụ na ndị NNU wee dị n'ikpe ekwem ekwem karịa asọ isii hmm. kebe ekwem ekwem ke ọsa kene ise elu na-acha dị mma elu ife ife na-asụsa dị mma kene ife ọsa ife na-ekwu n'obi m ọsa ife na-ekwu dịrị mma bụ dire dị ka ji rụọ ọrụ hmm. gọvanọ anyị n'ụlọ ime anụ ọgwụ ekwemekwe m ya bụ dọshi azụ na ahụ hmm. ọ dị na anụ ọgwụ ekwemekwe m ife dị na-agha anyị na gọọmenti na onwe anyị hmm. na-ekwe ọnụ anyị anyị aba asọ ọkwa anyị asọrọ onye ọfụ tie hmm. onye gwanụ onye gwanụ mme ka ọ bụ gwanụ onye ọ bụla si anyị sọrọ na onye mmadụ na ọsọ ife tie n'ọkwa ada hmm. onwe onye mmadụ na ọsọ ife ya si na bụrụ si ebe asọ ọkwa ahụ si kene na ide akwụkwọ kene na echi ego kene na akpara ụka kene bụ onye chine ọghọsara nche azụ izu gwa mmadụ ife we ekwu ama nke dị na ọsọ ife ee kịta na ịne Ndokwa Neku ya bụ NNU na-ekwu na Ndokwa Neku Union onye ọfụ da hmm. onye ọfụ no da ni nwene onwere ebe oshini pụsa oshini na amị pụsa ahụ na amarịrị ndị amị na-ememe ife we mm. ife we dị ebe tenis kwe tenis anyị ndị na-ene enyi ma dị kemme dị na-akpali na ọka na-agwa ju kịta na n'obi m ndị afọ nkwe na-edeta ife kịta na sị ọ dị emejọ ọ dị na-emele enyi ọ dị na-eme oke n'obi m ọsa ndị n'obi nye anyị marụ

eh? hmm. eh, because iji akpọ onye na-achịwe kịta na shi na ọ gwa asị si n'ife ilo na-elo n'ife ọ na-eme n'ife ọ na-eme ebe ọsọ ife ọ na-eme kịta na dị na mbido ọ bụ enwe ka pụsafụnịnị obido na ọ ba anọfụgide dị ka ọnọfụ ọnwa isii na ọ ba anọfụgide dị ka ọnwa iteni na ofu asụa ya ọbịa na-ekwusi

onwesi na ofu okwu ọzọ ndị ma kwuru banyere NNU na-esi mkpụmkpụ wee wani ya ewere so na nnọọ ihe ndị politician igwe Shimkpokwe bụ a member of either one political party or the other so we dị loyal to that party mm. so ọnụ a na-ekwuwe ọnụ Ndokwa because we achọnị we offend the government in power ihe nna esi ife kụrụ n'ife na affect anyị in time past and nke affect anyị kịta na ụfọdụ na-accuse this uh, our current uh, NNU president say ọ bụ member of one political party mm,
ebe na okwu gbasa n'ụka politics na ndị bụ member of one political party another yes ya dị correct but onye na ọ bụ ọchịọsa hmm. jeka ejije were ife politics tie n'isu ghara ndị dịbe hmm. tie na ọdụ ọ dị jọgburu enwe ọ jọgburu enwe ọ bụrụ sọ mme ka o tie na ọdụ hmm. mana onye na-achị n'isu nsị dịka ife ngwa na agwa m onye na-achị n'ịnị bụ onye na-achị na anyị chọ na onye na-ejeje ya nne onye a na-akpọ gọvanọ na-enye ya nsi ịchọ na iji onye ka ị nwere agụgụ ọjọọ ndị be ngwa nso ngwa isi ele na ụka ede si bụ kịta na n'ife anyị chọ na ime na anyị na-agwụcha ezukọ ịka gawa hmm. isu mmadụ ndị n'ụkwụ mbụ isu mmadụ ndị n'ụkwụ nchọrị na-achịrị na-enwe ike eji ekwudo mmadụ and ya ọ bụghị adịghị ụka ụka ka ediri pati nọ na achinio ka ke ndị ndị na achinio ogbe ibe kwu eziokwu hmm. ogbe eziokwu nwere ụmụ igwe ikuku ofu ya ọbụ eruosa mara onwere akwụkwọ ndị nị n'ikpeazụ na eh, eh, omeke ofe izuụka ndị mmadụ na-akpọ m nsị gwa m ife ndị nị n'ebe bụ mgburu ka hmm. esime na-ekwu okwu gọvanọ nsị gwa m ife ndị nị n'ebe n'ọsa mara ụmụ obodo gọvanọ na 1984 1974 sefa mara ụmụ obodo gọvanọ ji ebe okete hmm. anyị ekwu na-esi abe onye na-achị n'ibe ya na ndị bebe ka hmm. kaadị mmiri ya anyị anyị ndị achị na ndị ndị nụ anyị sọ ya achị na ọdụ gwaja jụ na achị ke mmiri ya ji na bụrụ sị onwe ike be etinye na nye eka ka ife enyi gaa n'isu hmm. so um, ndị mmadụ ebe a gwa isi ị na-support n'ugwusi dị pati keni ka pati keni ma ndị ndị nụ si ndị nụ kpe kwe kwe agụgụ mmarụ first of all hmm. ka mkpa n'ọsa mmarụ mmadụ fụsị na-achọ ọdịnmma ndị ka ụnụ eh? hmm. ele kwuwe nne ife ka m na-edu ilu esi n'obi ileruko ife n'ife ka arụ ka dị ebe na ebe ejiri ya achọ beri na enya beri na enya beri na enya hmm. so oke ekumekwerisi okwu politiks ke n'ukwu ekwe ele mmadụ na-ememe ife ndị bụ emotional sense of one's character ilefu agụgụ n'ugwu kọbenọ hmm. ọ dị mma hmm, elofun ọdị mma na adasị na-esi pati na agwachi pati esi na na arụkmasị ya dị na arụkma abayọ na nwata oge ganyị anyị tụrụ anyị lolo shofuru na ike Ndokwa nation hmm. nwee leaders dịka ọchị webụsị ndị bụsegida hmm. gwa masị ndị na-abụ ọdịnihu kọgbụ issue politiks irrespective of their political uh, affiliation si kwe kpụ gbame kwe na anọrị gbame ya bụ ịdị na-esi Ndokwa Ndokwa nation ba nna arụrị na organizing ndị leaders anyị ọsa ndị leaders anyị nwere Ndokwa nation kwen apart from the NNU shi nọ yese anyị a voice of our own in Ndokwa nation um
emeka shi na-eyi m ntụtụrị ọnụ na ife na-ekwu kịta na dị n'ofe otu ife anyị na-arụ kịta na n'okpuru ọsọ anyị nche ndị bụ setebụli si ndị na-achị anyị na ya afụọrị sebenu bụ oghe hmm. ji na-adụ anyị na adọchi enye azụ anyị na-enwe anyị na-ebuseweri ịna-esi ndị obodo dịta na ekpe ọkwanyere na ya fụsue nwere okwukwe wakpọbụsa ofu mara wee na-apụsa asị ya na-ekwu n'ọsa hmm. ọsa mara anọ ọsa mara ewere ndụrụ tinye na egbachi n'ugwusi ifewe ọ na-eku bụ obi ọsa hmm. anyị na-ewerelenu si ife ndị dị n'ife na-eyi anyị nsogbu so ọ dị mma ka anyị kpọkụme ndị ike pụsa anya ofu otu mara kịta na ife na-eme na bụ onye nwere ego hmm. ofu otu mara enwe ego bụ enwe n'okwukwe hmm. ofu otu mara enwe ego bụ epụsa ịbara uwe akarị ka anyị sọpụsa um, eh, isu mmadụ ndị n'ụkọ anyị akpọwe elders council exactly elders council then n'ime we wa sọrọ onye na-achịwe na hmm. E.K. Clark na ndị Ijaw ọ bụ ya bụ eh, hmm. president general of Ijaw but ọ pụsa kịta na president eh, arikeshen n'ife n'efe okwu na na-aga ejewoli mkpọmkpọ seminar ebe ọ dị n'ọbịa na onye na onye okwu na-eche nnọchi anya m wee yie ya organize EK Clark hmm. so anya nne bụ sọrọ si oghe dị na ekpo ebe nọ hmm. anyị na-efochi efochi chukwu na-eyi n'enye ka n'ime asụ anyị na anyị na-efochi isu isu oghe kenụ ka ọdị n'ime ndokwa dị na-ekwu anyị na-eme ee na-ahụfụgide isi nwata gị na ebe ndokwa na-eso ndị gịda hmm. deri na-enegide Nigeria mba anị Nigeria as at today deri na-ene Nigeria deri fụna hmm. Nigeria kene ọ na-atụ sekeseke hmm. eh? ee o meri ka ife ndị bụ na-abụ si ọkụ abịa na onye nụ na-ekpiri hmm. ọkụ asụ anị nwa onye nụ na-ekpiri o meri ka esi ya ka dị kịta na ee o meri ka si Nigeria aghọfụ mmụọ na inwe isu ya ebe wa agụ a hmm. n'ịgachi ụka anyị ụwa n'ụka anyị ịgachi ụka anyị ụwa n'ụka anyị so ife dị ike kịta na okwu hmm. enyi kpọ ya so ọ ka na-aka ọka mma ka ọ ka na-aka ọka njọ ọsị ife dị sugbesugbe ele okwu nne na kịta na ya bụ n'obi ka iwusi Naija na-ekwu okpokome hmm. ndị ndị mana ekwusi eh, ka jiri ka enyo chọrọ ka aka ewefu Nigeria ka onye nke jiri n'okwu ji okpokome na-eri Nigeria ka ọ bụrụ sị ajụ kenu bụ oke ajụjụ n'ọdị ime hmm. eh, kịta na ya fọsị Hausa mba anyị na-achọrọ ọ ka kawe mma ebe abanye ife anyị na-ene ebuseshi n'ụka ka enyi n'ịdị na anụ ka ndị Igbo ka ndị Yoruba ka ndị Hausa mba anị ndị middle belt pụsanị si anyị achọni anyị ife anyị chọni bụ kịnị ife anyị chọni bụ kịnị n'obi m anyị na-enweshi oge ka anyị ji kwụsị anyị chọni ike enyi hmm. anyị abụ anyị abụ ndị na-eso na ọsịsọ ọsịsọ hmm. anyị na-ekwu uche obi enyi ka government marị sị ndị ụkwa na ndị si ife na-eduwe n'obi hmm. ọsa ndị na wa na-ajụ question na eburu sa anyị enwe ike kwugara sị anyị chọrọ Ndokwa state anyị na-asọ asọ mgbe ọ na-ekwukwa anyị ọma anyị na-asọ Ndokwa state juma ka ọ bụ Ndokwa country hmm. o nwe ofoto obodo dị n'ofoto obodo dị n'ụwa na population eru na 1 million we bụ country of their own so question ebe hmm. abụbụ Ndokwa state ka ọ bụ Ndokwa country hmm. anyị na-enwe ike bụ a bụ ebe a jụsụ ajụjụ dịlịnụ ife ka mkpa bịa dị nne ndị n'otu n'otu na-achị hmm. n'obi m ele anyị na-aga kịta na a ma sị anyị bụ Delta province dị hmm. Nigeria anyị bụ Delta province oge keni eh, oge Nigeria dị three regions east west and north 1963 ka wee weri ni eh, jinja atụ akwụkwọ tụrụ ya shi Midwest ja-anọrị ke n'ime Midwest anyị enwe two eh, provinces eh, Benin and Delta province Delta province bido n'isi n'Ukwuani naba Urhobo naba Ijaw naba Isoko naba Itsekiri hmm. onye ụka dị wabe ka enyi kịta na ele adịghị wee na-ekpọ ofotu ese so ofotu bịa wesa nyoma ofotu ese akpanye whatever bụ n'oburu okwu ebe mara na anọrị hmm. anyị bụ Delta province ka si n'ebe nu bido bịa
abanyeke agha dị ndị Biafra wa
Chukwu ndị Biafra ekwe na ọsa anyị adị ndị Biafra amerika si ugwu si ife na-ewe mmadụ iwe ka ọ bụ ife mmadụ na-ewe ya iwe oge ganene oge agha Biafra dịrị hmm. Midwest adịfụọrị ndị Yoruba jụna anyị ajụ ndị Awụsa na-enu jụna anyị ajụ ndị Igbo jụna anyị ajụ a sị nke enyi as Midwest bụrụ e, e, Benin and e, Delta province ọsa ndị jụna anyị ajụ a sị enyi bụ the fourth region

baa n'ime midwest dọrụsọ ejeko eh, Ore ejeko Lagos ka e je anwụrụ eh, onye na-achịrị dị Lagos wa basa ime midwest ife kpọrọ anyị wekwunesi anyị na wee yi wekwunesi anyị bụ eh, Republic of Benin wee nye anyị our own republic so agwa na anyị sị anyị na wee yie you know then wa gwara anyị sị ọ bụrụ sị wa wini anyị na ka bụ republic of our own
anyị akaba bụ biafra na ife we deni o ife we kwuni o ife we meni hmm. but ọ gawa na ya si na ebe abụ ya bụ nile
so kenu na ọ gara na anyị echi azụ back to our normal eh, position delta province and eh, and the benin province making up midwest region or mm, bendel state okay uh-huh. so kịta na ka ebiri na-ekwu okwu eh, anyị bụ aniọma kọbụ whatever ekwu okwu aniọma

asụsụ government marịnị ni Nigeria hmm, eshi ke we kene Delta State mgbe one ka ị nụtụnị program Ụkwụanị ni television kọbụ radio Delta hmm,
mgbe one ka ị nụtụnị program Ika eh, ni Aniocha. No, no, Odawa. Ika bụ asụsụ dị Nigeria. Ọda. Igbo ndị Aniocha na-asụ bụ asụsụ Nigeria. Ka esi na-eburusi ka anyị ka enyi wa e, e, government marịnị ada. Kenu goshi na elu eji na-ebishi enye eka naanị ka anyị bapụsa. Hmm. ọsọ ebe okwu a dị wa chọnị kwa anyị enyi wa chọnị ka anyị nwe ka anyị ebushishie enu anyị dunu ọ bịaru ka a dị kịta na dr mrs uduehi hmm. how many months ka ọ bụnị secretary to the government three months olise emego how many months ka ọ bụ na speaker of the house of assembly olu six months was removed anyị adịwa uh, qualified to be in all those places keshin anyị bụ suppression by ndị anyị na-elu dịkasị bụ nwere anyị hmm. ndị ọbụla anyị ka anyị na-akpọ ife ndị wee menu ife na-atụrụ mmadụ n'anya iji marịsị ndị nụ adị na-esu na aga mbido na-akpọ akịta na-esu na-akpọsị kpachara nke mkpọ marefa eji nje bichie opportunity ndị ahụ hmm, e, n'isu because hmm. ọ bụla na mgbe mmekwu okwu kịta anyị because adị na-arụ ọrụ ni government hmm. wee ka akpọ nsụmesụ ngwasị voucher wee ka akwụ m ụgwọ n'ụbọchị so nwere okike ndị ikwu ife mmadụ ka ọ bụ ya bụ eziokwu hmm. I don't know. Hmm, eh, eh, eh, visa.
Yeah. Eh, ni nwa to gani ni. Hmm. Ani nụnụ shi ofu nwanne anyị. Ya bụ Senator Peter Nwaoboshi. Hmm. Shi ọ na e-move a bill for the establishment of a eh, University of Agriculture ni Aboh hmm. obi meteshi nwanne anyị ọzọ asị Ossai Ossai ebi na-esi na fight asị ọzọ asị si kwe were jee Kwale hmm. ya bụ location na ichi na bụ problem anyị echiba anụ asị si wee chiniba harmonize si ngwe kwe kwe pursue ke Nwaoboshi hmm. nọ na a-sponsor ya na Omo-Agege deri nne na because eh, okwu university na nwe gba kwune before o meteshi achịmanụ si ya ojine were imepe election

Supreme Ogo ndụ ni committee anyị tini for higher institution Ndokwa hmm. um, ifọdụ nchọnke ndị mara mara bụsọ ụmụ anyị ụmụ anyị Ndokwa ni chọbụsani oge ebe university nụ na-eji nwe ike pụsa hmm. ọ bụ Nwaoboshi bụ ọ bụ Ossai chọbụsa na bụ ekwu ebe na abụ ife ekwu n'ebe na achọrọ agwa m isi achọrọ nke mkpe fa marụ hmm. bụ okwu anyị na-ekwusa anụ na-esola anụ na-eji omimi ite omimi
ya si na-ebụrụ sị iji na ịmara ife ife bi ya ka ya eruwe na eri ji chọ ya dị chọ onye na-eyeni ye eka ya si na-ebụrụ sị wee wubụsa esi ngwa onye dị ka ji yere nye eka ebe achọ ife na ụka government ya chọ ndị dị n'ọkwa ya si na ebụrụ sị wee wubụsa ihe Nwaoboshi onye na-enyere ya dị na-eyi na ka Osai nọdụ Ikedi Osai na-esi ndị na-aga agbachi m ụzọ hmm. ka enye nese ndị mmadụ nese si ka enye ndị na-achọ ụzọ n'ọdamewole ede bụ ọgane hmm. ọsa we ncha bụ politics agwa m sị abụ m politician mba hmm. adị m uwe nsue na elewe amemife wee abatamenya hmm. bụ kene wee bafere n'ime kịta na agwa m sị ụmụ anyị chọpụsara hmm. ọrụ bụ eru ka ọ akpọ ya fa kịta na anyị mara sị we jefu ori ja agụ akwụkwọ elebe tie university nọ n'Aboh kemgbe n'ebe na Abuja n'ụbọchị ole gahịrị ọdụ mma na-ele n'ụwa bụ ọdebụọ dema oje ka ebido anyị jiteshi

hmm. Aboh ka we ye weri polytechnic ede hmm.
governor eh, former governor Emmanuel Uduaghan eje ja inaugurate the place ọfụsị mmiri eju ebe ọ na ụfọdụ n'ụbọchị onye ka ọ ghara na government hmm. ọ na-adịcha afọ ya si n'ebe nwere polytechnic ahụ

ndị loka dị hmm. ọsọ n'obi ife anyị na-ewuri ọsa anyị ncha na-afụ ọsọ eji ya na-achọ ka odi enye ya ọsa anyị ncha na-afụ bụ ikwu nke dụ nwa ụbọchị dị kechi na onye Ụkwụanị bụ adabụ hmm. anyị na asasọ nwanyị jesiwo dị ka a na-eshi enyi bụ ikpe mgbu ọnụ kịta onye onye ụka ebe wee jenere dị
ka ọ bụ anyị na-asọ ojije mgberebe hmm. anyị ikpe mkpọ ọnụ na okwu a na-enye Ndokwa si nwa anyị ekene ji kpe mkpọ ọnụ ọsa anyị cha na-atụ ya na kelisebeje hmm. banye ọsa anyị nwe mara hmm, anyị kefịa anyị jeje so ka ndị nne ya anyị- abịa nne ya ofu abịa nne ya ofu ụzọ ịsọ ka nne nne nekwa ya iso anyị nekwa iso ọsa ife ndị anyị na-ekwu anyị kekwu eso we kwunishe anyị kekwusa anyị kwunishe ndị mmadụ na-ekwu shi eh, gọvanọ Okowa shi hmm. omeyewere igwe n'ebe ndokwa nation dị hmm. wechi na-agba tụchi na gọvanọ ndị gara na si onwe onye e yeni appointment appointment bịa ndokwa nation ruo ife okowa yeni na appointment na ebe ndokwa nation dị na-eri nene na okowa bụ onye anyị ọma anyị onye onye kwesịrị anyị kwesịrị aka anyị swe na gọvanọ uduaghan ke eh, ibori onye ihe kwụsị ihe aka na favour gị da ndokwa ndokwa nation ekebe nwe ike nne ọdụ oke nụ ele nụ na Onye na-enwe atọ na ikpọnefa ihe na ndokwa commissioner hmm. onwe onye ni bụ commissioner onwe onye gaị n'ịbụ onwe onwe onye gaị n'ịbụ onye na-ekwa na eh, special assistant ka ọ bụ special adviser so we ncha bụ ofufe so we ncha balance wọrị hmm. eh? ife anyị na-ekwu kịta na bụ sị nwa anyị bụ eh, Chief Tilije hmm. bụ eh, Commissioner for Finance onye hmm. na-eche ego ji mkpụramụ bụ so anyị na-ekwu sị okowa emewo ji n'ime nwa anyị hmm. eh, Commissioner for Finance omewo bụ akpọchiese tizie n'ọdụ ka anyị na-ekwu sị omewo n'elu nọ ọfịa ife ndị afịa na-efe igo ya hmm. ọdụ dị nkwa na nkwa ịjụ ajụjụ kene ijụnụ m dị n'ụbọchị na-asị ebe ki ndokwa dị ya bụ anyị abụ permanent secretary da anyị abụgbe nọ na permanent secretary ise n'ọsa ministry dị na delta steeti kemi hmm. keni shenyi bụ abụgbo anyị amarakwa ji na-apass eh, civil service exam na akọbụ keshi na eburela n'oberu permanent secretary ọ bụ exam e deni ọ bụ political appointment so keshi na eburu sị enwe ike kpọrọ onye ukwuani ya balance o beru na ewu ka onye akpọ onye ukwuani sị a ja-abụ permanent secretary ihe promote a we retire so ọ ga-adị mma eke enwe ike kwu sị eh, between the three of them sị kenika na ihe ka kenika because eh, appointment eh, we ye as a commissioner were spread there ye ọsa mara kene bụ ife ewere as a statutory right hmm. obi ya appointment dịka kene Okowa akpọ na kịta na ya bụrụ sị i je ka ekwu sị okay then nde bụ kitchen cabinet hmm. oge Okowa akpọ na eh, ndị ihe na o buru ụzọ ya ọkwa ma kpọwa first 11 ka o gosiri sị Ndokwa adịa na ọsa ndị o buru ụzọ kpọ efa ndị ya na we na-afụ ọsa ụbọchị hmm. onye Ụkwụanị adịa kọmishọna bụ Ifenoyie Osa lokal gọọmenti onyekwa na-enwe oriri lokal gọọmenti oji ọnọchi na-enye ahụ elekọsa ndị ọzọ mmiri

because o nwe ebe agbaje ebe n'ebe ka agbaje wee ka eji achọ onye mari na onye mari na ne but ọ bụ sị o nwere ike dị na Ndokwa onye je kwuru nwere wa ebe nke ọ dị n'ikebe university ndị ọfụrụ nọ wee tigide anyị hmm. kịta na hmm. nwetọ nọ ọ bịa appointịsị VCs hmm. ya bụ ọ bụ sị o nwe ndị Ndokwa nation qualify nị na apart from sị ogwu seme campus bịa sị anya ụka na onwetu onye ọ kpọ na Ndokwa nation as a vc ka ọ bụ registrar ka ọkwụ a ndị nọ ebe na-ekwu je ka ọ bụ ebe ime na-esi mkparị Ndokwa nation ọdịnarụkụme ka ọdịnarụkụme ụbọchị na ngwa na ofu otu mmadụ sị ọsa nde we ye na position appointment wee bụ vc vice chancellor na university ndị nụdị ofu nwa anyị ka dị qualified karịsị we ncha ma kpọọ efa Bernard Ejechi professor Bernard Ejechi onye Utchi hmm. ọsa ife nde a mewa eje ejibara bụ vc ya ka na ọsa ndị n'obodo a nekịta nwe ke chinebe abụla the first person bụ onye Ndokwa

anyị na-ekwu anụ ugwusi ọ bụ Okecha bụ onye ma ya ọgụ na-eso ka ọ ma Ejechi amarịkụme ma ma gwa ndị mara sị Ejechi karị bụ onye agbọ karị bụ governor because Ejechi wee mụrụ anyị na agbọ zụọ na agbọ osi na agbọ ọ bụrụ elewe kwuru n'ọka ike dị na ọsụ karịa na asụ agbọ karị mkpomkpo ndị mara ndị agbọ hmm. keshi na babu na gusho bụ na Ndokwa ndị na-adị mara ọ bụ kene okwu n'ụbọchị na Utagba Unọ hmm. shi gọọmenti kere ọpụ bịakwana hmm. shi Chukwu na be ya ka ke Ndokwa nation nwee ọkwa shinini na Delta steeti kenu ka ilo na keke ọkwa ka okete n'ikene ọdụ na ọdụ emechi keshi na enyi n'ebe enwe kịta ke bụ na ọkwa ka ewa ada kịta ebe ọ bụla elu ọbịa na ọbịa na Utagba Unọ hmm. okwu ese a eziokwu biko na ebe were ndị ọnụ ndị be enyi sị ee okay shini ọnwa na-abịa kọrọ ya anyị ka etinye kọmpanị ka mba kwụwa skuul ni skuul afafefia ebi ka ndị na-eje skuul ndị ajị ka arụ hmm. ka etinye kọmpanị na Cross River steeti amara many kọmpanị nwenwene na ndị na-arụ na koko indọstrị si jụọ ụzọ hmm. ụbọchị na ahụ si University of Calabar si ndị mara jụ more than 40,000 people at this wabịa wewere certificate we hmm. kemini because afụrụ ọrụ ya ife ọzọ we na-arụ ah. keshi na ebe kwuru si keshi na ebe kwuru si ole mee nọ n'ọdụ kịta shine na-eje ife dị metie n'ọnụ ya ọka ịka

n'ebe ọ bụ si Ndokwa nation ah. bụ the second largest ethnic nationality na ime hmm. Delta State but anyị dị ndị ka na-edi backward hmm. anyị dị ndị ka na-esi anyị ka na-edi marginalized hmm. dịrị ka iluni anyị na-enwe ike rọgara to put things right ah. eh,
ebe a tụọ ilulu ke n'utumi ada eziokwu anyị bụ anyị na-eso ndị Urhobo ndị kefia na hmm, Delta steeti bụ ije nnekpọasị ekpo ebe n'okita na ije na-ese onwere ife ebe eme elekshọn onwe ife ekwu voting population hmm. Eh? and voting population nọ ka ndị politician ji na-eji na-arụ ọrụ ndị mmadụ na-evotu eri na nyere ebere oche na ole oriri na-ebusasị ndị na-evotu ni na Ndokwa na Ukwuani eshi nne yes anyị nwee population hmm. bụ ndị na-eje na-atụ akwụkwọ eshi nne

so ife anyị nebuseshi na anyị nebuseshi ole kwa ebe na kịtana bụsị kelene mmeni nọ na-akparụka kịtana ndị ụmụ anyị ikorobịa dịka ike mgbọtọ dịrị n'ime ogbe kelene mmeni na-akparụka na ọsa obodo n'ime Ndokwa kịtana na-agwa ndị mmadụ sị ọ ja erejista we vote hmm. eji register fugere ahụ kwee nwe ofu akwụkwọ wee ji tụ ya hmm. eh? eh, ojibe ruo ma eje ka atụ ya akwụkwọ n'oge ịtụ ya akwụkwọ ruo ebe afụsị ah, ah, ndị Ndokwa karịa ọrị one million ole ekpebenu wee ju egwu egwu o onye ji ka esi Ndokwa bịa ka onye njọkwa na-agwa asị ka ije ka eye enyi mgbe ọsị chọni ka atụ ya ne ọ n'ife achọni mgbe ọsị chọni ka atụ ya ne ka anyị na-egbe mifedere anyị na-adị gwawa ife anyị chọni ọ bụ so bakọf na so anya anyị ya ori ego mmanya okwu agwụ hmm. so hmm. ife m ka rịọ ka i were gwashị ndị ọzọ dị na ebeni o bụ sị ọsa mmadụ ebe bụ adị na onye runi eh, ọnụ asụa o ji eje rejista ka ọ ja atụ ya akwụkwọ ya je rejista kịtana n'obido chinema na-abịa ruo ọnwa August
ka anyị fụfụ sị ọsa mmarụ ke mme ke yo ke ndị be enyi dị orufu na asụa na ejije rejista erejista wo anyị marịsa anyị apasị ka ekwebinụ uru emetu ekwụkwọ obere na-arụ ọrụ hmm. elenu ka ọ dị so kenu bụ ofu ife anyị chọni ka mee ka ọ bụ ọ bụ ka anyị jiri na-achọ ka ọ bụrụ sị nwa anyị anyị chọni ka ọ chị anyị ya ka tu- anyị ga-eti n'akwụkwọ Mm. ọ bụ ndị ee pụsanị na jeje ye motorcycle oje ye kenye pure water oje kenye keni kende ke ya enyi wobusene sị dị atụ enyi na anụ n'okwu ọnụ anyị hmm. ọsa anyị ncha gakwa ma dị atụ enyi ka ọ kene ụka anyị gba oji irube egwu enyi na atụ a ọ hmm. bịa kụ na ọ bụ ọrụ na ife kwu moto na-alọchi na ụmụ Obi Anyima moto na-alọchi na Urhonigbe hmm. moto na-alọchi na Nsukwa

anyị na-ebido na akpọrọ na akpọrọ hmm. Eh? Hmm. kịta na anyị ebido na akpọrọ na akpọrọ ife anyị na-enwe ike nwebugide mmadụ anyị tiekume eka anyị na-enwebu deputy governor banye ọsa anyị cha bi eka sị anyị chọ na ihe sị anyị chọ n'ọrụ ele ọnọdụ bụ dịka ife ikwu na-esi ka ọ bụ dị party ka ọ bụ ka ka a na-esi ebe ọ bụrụ na abụrụ sị ọsa party dị na eh, Delta State either onye ụkwanị bụ deputy eh, governorship candidate or governorship candidate so that ọ jọ njọ ọ ma mma ofu du eru anyị eka ka na-esi ebe abụrụ
nkene kenyere nye ka divide ka ọwa wara scatter vote ah, ah, onye dị mọ ah, ebere bụ ojene okay anyị nwere apc anyị nwere pdp ndị nụ hmm. ka ka na kpọrọ na delta hmm. ọ sị onye ụkwanị bụ deputy governorship candidate na apc hmm. onye ụkwanị bụ deputy governorship candidate na pdp hmm. onye ka win na ndị two one hmm. onye dịka bụ deputy governor na ndị two one that one person bụ onye ke anyị have we lost

I think there are five political parties. Ife mm. wa marị sị, oh, when you ask for, mm, how about you?
Huh? Mm. Oh, when you ask for, so in Anambra State, kịta, ka ị bụ na PDP ka ị bụ na anything ọ ife ndị Anambra State mara bụ so onye na onye ka abụ governor is a quality person. Yes.

so ken eshiwe ken eshiwe bịa win election wee nwe ni ken eshiwe bịa surpass dị dị ngwa ndị ndepụ gafere na Obiano na Peter Obi have they not got very good record mm. that's how to maintain track record of goodness in governance. Yes, sir.

to another onye bịa ọchị system pdp njeko apc onye bịa ọchị system apc njeko pdp deri nne na ka ma na ọ bụ mma ka ma na-achọkwa recycle kwa onwe ka ọ bịachi back to power bụ ndị n'inwe ka interest a na-echi ndị
ya nwanne nwanne ya ya bena anyị nwe ndị politicians without principles hmm. politicians without principles ndị nọ dị part of the reasons nwere ike bụ politician ndị bịa ba fụ m n'ụtụtụ na ma n'ebe ofu bụ kanselọ pdp ofu bụ chairman apc hmm. and webe ọ bụ moto beautiful hmm. there's nothing wrong

Hmm, aji bẹ́ẹ̀ eji gbẹ ni ni o kpọgbọ mẹ de kẹbọ elọsi onu na atu ilolo nele ndokwa ne mi mama kẹ kẹ kẹ ka bụ expectation anyị kẹ anyị ndị the the common man ndị ndokwa nation ka ka na expect in this leadership structure na achọkọ unu build nele ndokwa ne mi mama kẹ ka bụ expectation ka ka na atụ anya. that's very good.
Um, number one hmm. anyị ka enwee unity hmm. Hmm? wa local government etọ chukwu yene anyị ọ bụ anyị yere onwe anyị ya chukwu kpọkumena anyị anyị ka ekpe mgbe ọnụ ka anyị ji na-ewere ofu ọnụ na-eku kenụ bụ ka ọ dụ hmm. ke ebụọ anyị ka ejikeme ka afụsị ọsa ndị jika banụ ọkwa hmm. anyị jika etiwe anyị ndị ndokwa jika ndokwa jika anọrị sikpa ndị ke ya anyị dị nda ndị anyị na-asọbụsọ onye jekọ onye n'ije ka ọsa akwụkwọ anyị ọsa mamịrị anyị nọrọ n'ofu ụzọ gbọfụfụ gbọfụfụ ke etọ unu ba dọrọ ọdụnụ unu dọrọkọ anyị ka edebụsa akwụkwọ ye unu sị ndị ife anyị chọọ na ka unu rụ n'anyị n'asụa enọ na unu jika nọrịkọ ba asụa ise n'ife unu na-arụ n'anyị anyị ka edesa unu barụta ka e ji bajụ unu ọ ba eru ọnwa isii unu jiri bido anyị na-aba ajụ unu dele enwe ori ndị agwa unu sị ọnwa isii unu na rugbe hmm. dele unu jesamini enu anyị na-ede unu ke ụkwụanị ka aka ede unu ke ndokwa east ka aka ede unu ndokwa ndokwa west hmm. ọ ba eru asụa enọ nụ anyị n'ife anyị nọ n'ụsọ n'ụlọ anyị na-azụ nele obodo anyị dị anyị na-enebusasị obodo anyị dị na-enwu hmm. ọ bụrụ si anyị na-agwa esi jeshi anyị na-enwe ike ịgwa isi ngwa jeshi ka ije hmm. arụ dụrụ na ibe arụgbu ọrụ kene asụa asatọ hmm, ife na-aba maka mmemme ọ si ya dị na arụkụmesi koi anyị lụ nri isi ije ka dị mmasị ebe ọ dị n'ile ka ị nọ bụ anyị ka etinye kumenye ya ka anyị kpọọ ụmụ e, ikolobịa anyị si ije gbegbegbe na akare aka ejikeme ka anyị kpọọ ndị ibe ndị ndị ibe ụmụ anyị hmm. dụ na ime ụnọ ọdụ na anyị nwe isu agụgụ ndị na anyị na-afụ kịta na ede hmm. dụ na ime ụnọ ọdụ ka anyị ebe na-enwebụsa ezigbo ụmụ ụmụ mara anyị obodo na ife nọ ndị na-eso ka anyị nwere ndokwa na amama
iyo ọsa nde ndokwa nọni ọsa nde ụkwanị nọni ee ishede ka anyị na ezigbo nwa nara anyị nọ na-akpa ụka ndokwa na tv kete unu anụọsị ife ọ na-ekwu kete ọ bụ mgbe ka ọ na-ekwu eziokwu dị na iri ndokwa n'ime ma ma na ọ na- ọ na-agwa eke inu na isochi na oge inu si ndị anyị anyị tie esi wa na-achị anyị ndị anyị gbara mesi wee ka anyị mma wa ada anyị mmadụ befa ya ee deri ife na-adị m ime mma mma ihe aka ọ na-atọ ka isede ife anyị fu na ọrụrụ as a people dịka ndị ndokwa dịka mmarụ ọkịtị dịka mmarụ ọkịtị dịka mmenenwe ife anyị fu n'ọrụ ka ife bụ ama mma na anyị ka nọrọ na afọ ka anyị na-egbe achọ na eche ka ife bụ ama mma na onwe ka anyị na-arụ ya ihe akọ na anụ anyị na amarị so kịta na ajọ ọsọ nta ndokwa anyị tife onye mma na ife nnu nke rụọ ka ndokwa bụ ama mma onye ojikeme ọsi wetiri na ọchịchị ọsi biribichi ego itiechini biko ka ịrụasị a

nwere ihe ndekwa nri na-enye ike ọsa mba anyị dịkwa hmm. ife nwenibe okwu ekene ikpazụ nje ka ekene bụ sị were ihe ntachi obi ọsa anyị chaa marịwọrọ ife na atụrụ anyị na ọsa anyị chaa na-agba eh, izu kpemgbe ọnụ ji azụọ ịmụ na dị n'ime ka ọ na kịta na ife ọma je ka pasa obodo na ọdịike bụ anyị nnebu sefesi e, ebe nụ na-eketa eketa anyị gba izu na okwu anyị ga hmm. ife m ka gwa ọsa anyị cha bụ sị jikemeni ka anyị buweni ibe enyi ka anyị ndokwa ba ama mma ishiegwari yo ọsa ndụ dịkwa nọ ya dịbụ ije nkata ndị kunu iji gwe niile ndokwa tv na agwa asụnụ chike ọ dụ oge ọzọ efa m bụ uche sam and anyị onye anyị na-akpa gị nkata bụ dr ossai mike akpati evisa mbenegweza ka ọ dụ oge ọzọ mbenegwe your time